feidhmeanna agus ansan nuair a bhíonn achar cuar agat atá beagáinín aisteach ar dá thaobh. So ar dtús, lig ligimid orainn go bhfuil ceist mar seo agat. Uh, y-ais ag dul suas agus síos agus x-ais ag dul trasna agus go bhfuil mar shampla cuar éigint mar seo agus tugtar an feidhm duit so arís just úsáidfidh mé an sampla atá sa leabhar ar leathanach a 274 so deirtear leat gurb é f of x mar sin sin x cearnaithe lúide 8 x móide 17 agus teastaíonn uaitse an achar faoin gcuar seo a fháil suas chomh fada le X cothrom le 4 so suas chomh fada le seo. So an rud a dhéanann tú ná in áit X, now tá sé seo déanta agaibh don Teastas Sóisearach so ba chóir go mbeadh sibh ar fad in ann é seo a dhéanamh, cuir isteach bhunfheidhm X cothrom le 0 ar dtús agus nuair a dhéanann tú é sin faigheann tú amach go bhfuil Y cothrom le 17 and so an chéad líne

dó fá seacht déag. Sin leath fá dó fá seacht déag, sin tríocha ceathair, tríocha ceathair agus ocht déag, sin um, daichead, brón orm, caoga dó agus leath caoga dó sin fiche sé. agus so an achar faoin cuar anseo ná fiche sé.

Agus má deirtear leat gurb é an achar beacht is actually 25 brón orm is aon trian ní leath. An cuimhin leat siar conas a ndéanfá an earráid céatadánach a oibriú amach? Tharla sé sin dúinn i gcaibidil a 4, ceapaim. Earráid céatadánach, cuireann tú an earráid thar an fíorluach agus méadaigh fá 100. So, má bhfuaireamarna 26 agus an earráid an ceann ceart ná 25 agus 1 trian, sa chás sin an earráid sin dhá thrian, agus dá bhrí sin chun an earráid chéatadánach a oibriú amach, the percentage error, cuireann tú an earráid, which is dhá thrian, thar an fíorluach agus méadaigh fá 100, agus má chuireann tú é sin isteach san áireamhán, an rud a fhaigheann tú ná feiceann tú sa leabhar 2.63 fán gcéad. So sin an chéad sórt, ag baint úsáid as feidhm agus achar cuar, achar faoi chuar a oibriú amach. An dara sórt, tá sé an-chosúil le an gnáthcheann a rinneamar sa chéad físeán. Agus má smaoiníonn tú siar go dtí an chéad físeán, in ionad cearnóg mar sin, tosnú amach le dhá taobh atá go hiomlán díreach agus cuar a chur ar barr mar sin, tosnóimid anseo ar bun agus cuirfimid cuar éigint ansin agus d'fhéadfaimis é sin a oibriú amach, níl aon fhadhb ansan. Ach in ionad just cuar ar taobh amháin den líne tá actually dhá cheann againn. Ah. Now, má fhéachann tú go cruinn air seo, An aoirde, nuair a roinneann tú é seo i cúpla páirt agus má dhéanaimid é a roinnt suas i seacht páirt so beidh Y 1, beidh Y 2, beidh Y 3, Y 4, Y 5 agus Y 6 and then tá Y 7 arís anseo. Má fhéachann tú air sin an aoirde atá ag Y 1, well is 0. Níl aon líne ann so níl aon aoirde ag Y1. Y2, díreach tógann tú an tomhas an slí ar fad suas agus síos. Just déanfaidh mé sin i ndath difriúil mar sin. So sin aoirde Y2. Más é seo 4 agus é sin 2, well then Y2 is 6. Suimigh an dhá ceann le chéile. Díreach an slí chéanna. Má tá an barr anseo 4, de y3, agus thíos anseo it's 3, bhuel then y3 ina iomlán, sin 7. etc. etc. an slí ar fad síos. So na huimhreacha, and arís seo just sampla atá ar leathanach 275, na huimhreacha atá ar seo ná mar seo obviously ní dhéanann mo léaráid mórán ciall linn mar níl sé mar an gcéanna agus so y a ceathair sin sé móide a cúig which is haon déag y a cúig sin 7 móide a sé which is trí déag y a sé sin sé móide a ceathair which is deich agus y a 7 má thugann sibh faoi deara arís níl aon aoirde i gceist so that's náid and d'fhéadfaimis an achar ar fad a oibriú amach

It's cothrom le blah blah blah whatever it is Ná bí róbhuartha faoi It's go dí Tá mata go díreach mar an gcéanna anseo le an gnáthshampla So tá súil agam go ndéanann sé sin beagáinín níos mó ciall ná an físeán a rinne mé ar an Domhnach. An rud a dhéanfaidh mé amárach ná déanfaidh mé priontáil amach ar cúpla ceist ó páipéirí scrúdaithe chun beagáinín cleachtaidh a dhéanamh ar cheisteanna achar agus toirt ó na páipéirí scrúdaithe mar seans nach mbeidh mé sa rang ceapaim go bhfuil mé ag dul le bliain a ceathair agus bliain a sé amach don tráthnóna. So, seachas sin labhair mé sibh ar an Luan muna bhfeicim sibh amárach. Slán.